onye fa bụ I've challenged my Israeli friend that I can prove to you that Israel abụrọ afa obodo ebe a ndị Israel bi tata ihe a na-akpọ ya bụ upper kemet and they introduced three deities a na-ekpelụ pastọ kwuru okwu o wute m na ọ nọrọ that reverend bidoro oziọma iwe dị m n'arụ mgbe ọ na-ekwu ya ọ sị na Yahweh must be worshipped and I am here to tell you to make your research if you don't find out na Yahweh bụ afa alụsị ndị Kenan burn me alive i wee tufuo Arọbụnagụ dị be nna gị bulu Arọbụnagụ be onye ọzọ Exodus 25 verses 18 ọ sị gị and thou shalt mold me two cherubim Verse 22 Upon it I, Chukwu, will stand to commune with thee. Unu ga-akpụrụ m alụsị naabọ n'elu ya ka mụ bụ Chineke na-agbakwasị ọkpa agwa unu okwu. Omenanị Igbo abụghị ikpere alụsị ma ife bụ alụsị maka na anyị adịghị ekpere alụsị anyị na-agọdị alụsị. The cherubim is a medium through which we communicate to Chukwu. Alụ kwụsị is the two words that gave you alụsị. Ihe na-akwụsị alụ na-eme ajọ ife. but before the concept of alụsị o nwere ife anyị na-akpọ ọrụ ọkala ọrụ ọkala bụ the energy summation ife anyị na-akpọ ya bụ ọrụ ọkala isi ogidi ọrụ ọkala bụ isi ogidi a kọpịlị ya tinye na baịbụl sị gị ndị igbo sị gị na isi na-adị ebu ogidi mee gịnị bụ ogidi ogidi eme gịnị ọrụ ọkala bụ ogidi ka ndị ọcha kọpịlị tinyere gị na baịbụl sị gị na Uzzah fụrụ ka e bu Ark of Covenant na-aga ọ fụ ka ọ na-ada o tinye aka ogidi mee gịnị kedu ebe ogidi ndị igbo dị sọsọ onye igbo ka onye ọbịa gwara ya na ebe nna ya adịrọ nsọ na ana nsọ ya dị n'anị Israel sọsọ onye igbo ka onye rom bịa sị ya na rom bụ ebe dị nsọ sọsọ onye igbo sị na ana ndị ofeke na-amarọ chineke dị nsọ karịa be anyị i jebe River Jordan na-ekpe ekpere mana Agbanabọ Ezu na Ọmambala adị onye mere unu ife a unu na-ahụ ihe efu n'anya na-achọkwa okwu ụgha Psalm 4 verse 3 The Egyptian gave credit to our ancestors. Unu na-ahụ ihe efu n'anya na-achọkwa okwu ụgha ị maghị onye ị bụ ị bụ na i kwere na mmadụ na-anụ ụwa na onye nọ n'ụwa na-agwa gị eziokwu anarọ m ama onye m bụ mbụ anyị sị na anyị na-eme dibịa e chee na ịgwọ ọgwụ gịnị bụ dibịa the word dibịa is from two words di abịa In the word in Igbo language, di is a master or expert. Diji mean an expert nwere multiple yams. Onye na-akọ ji rinne mbọ. Diọka. Ụmụ diọka nwere ụmụ diọka n'ebe a. Diọka. Onye na-akpụ ụzụ onye ọka. di ọka an expert n'ịkwa nka mmadụ wee saa ya ọnụ e wee gwa gị ife bụ di abịa nke nyere gị dibịa the word abịa is knowledge wisdom and understanding dịka ya kpọọ ya abịa ama meaning ama bụ ịgba ama to reveal the revealer of wisdom knowledge and understanding nsị gị na chukwu okike abịa ama bụ onye ma ihe niile nke ka je eme eme na nke ya eme abịa ama abụrụ abraham i can say this boldly without asọ anya o nwerọ ife jikọ ndị igbo na abraham I will defend it with my blood. I'm calling United Nations to come to Aguleri, n'Iduu Eri Kingdom ebe a, Igbo Ukwu, Ọhafịa na Lejja Nsụka. If they don't pick out a civilization older than Egypt, burn me alive. Unu amara onye unu bụ. Mgbe ebighị ebi gara aga ka anyị na-eje elu n'ụwa niile na-eme ka ụwa niile si n'isi pụta. I wee bịazi agba nkịtị onye ọzọ menyụọ ọkụ gị. 12 sons of Jacob ife ebe a bụ according to nna anyị ochie this is the obi of ages obu ụga the obi of ages not obu gad obu ụga obi that has stand the test of time obu ụga obu of ages And they gave us a cheap lie. Genesis 46 16. And the man called Gad has his son called Eri. They are trying to mimic our history so that they will give us a fake identity. Ị mara onye ị bụ. Ndị Igbo bụ ndị gboo. Metụ nwanne gị aka sị na ndị Igbo bụ ndị gboo. Ị nọ na mgbe ebighị ebi gala aga ụwa niile na-achụ m ka e gbuo kedu ife a na-achụrụ m ka e gbuo emelụ m ozi zisaa n'ụwa niile na igbo mụrụ bini i repeat i repeat and i stand to be quoted igbo mụrụ obodo a na-akpọ idu ya mere mgbe anyị na-ata ita a sị ka akụkọ idu na ọba unu atara ya n'ita to recount ka e wee lota ife ndị nna anyị ochie gabigalụ mgbe ndị ogiso wakporo anyị mana ị mara onye ị bụ a sị gị na eze chukwuemeka eri si idu wee pụta mụọ ọnịcha ado n'idu